Wonders shall never end. Tụgharịa n'asụsụ Igbo. I don't want peace. I want problems always. eh?
Sụọ n'Igbo m, sụọ Igbo. Amara m, I don't know. I am wounded too much.
Ihe ebube. Makwana kpọọ ya ife ịtụnanya ama mbi. ma ị sịkwa na ama mbi ebi ife ebube makwana ife ịtụnanya ama mbi ebi kedu ọzọ m jụọ gị male lizard ngwere nwoke kedu ihe igbo na-akpọ ya n'asụsụ igbo central igbo ka ị ga-asụ ị sụọ ị sụọ igbo ndị nike ị daa ya central igbo ka ị ga-asụ kee ihe bụ male lizard lizard n'asụsụ igbo igbo bụ ngwere ngwere nwoke kedu ihe ndị igbo na-akpọ ya ya mba mba ngwere ma ya bụ- ị nụnụbe ya oke ngwere ọ ya wa you be mumu ngwere nwoke na ana igbo ka a na-akpọ akatikpo akatikpo male lizard akatikpo central igbo na-akpọ ya akatikpo ngwere ahụ isi ya na-acha mmee mmee akatikpo bụ afa ya minimum n'asụsụ igbo Minimum. Minimum. Um,
a na-akpọ ya let me just say obele ihe
minimum n'asụsụ Igbo bụ opekata mpe fụ na ị dalụ ya ma politics n'asụsụ Igbo bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nye m ofu na ị zatara ofu
ekwe ife ọ fịala arụ na public gịnị bụ public n'asụsụ Igbo nzukọ nzukọ nzukọ ọ fọdụ ofu kedu ihe bụ kedu onye bụ traditional prime minister n'asụsụ Igbo kedu fim na bụ onowu onowu onowu onowu onye a kwa onye Igbo ị fụ na nke mbụ Public bụ ọha na eze ọha na eze nke ịbụọ traditional prime minister bụ onowu nye m ofu nye m ofu jide ofu ị fụ na ị nwetagodoro ego na Thank you. Mm, daalụ kedu ife ndị Igbo na-akpọ mirror gịnị bụ mirror n'asụsụ Igbo oyiyo
mirror n'asụsụ Igbo bụ ugegbe ugegbe mana ị sị na oyiyo ọtara mama onye ka ị kpọrọ ya bottle gịnị bụ bottle n'asụsụ Igbo okpokoro bottle bụ onono onono onye bottle eziokwu kedu ihe igbo be anyị na-akpọ gịnị bụ prison n'asụsụ igbo prison n'asụsụ igbo ụlọ nga ụlọ nga eh. mana amalụ na asaa ya n'iro ịdagi ya prison n'asụsụ Igbo bụ nga ma ị kpọọ ya ụlọ nga i nwetara ya gịnị ka Igbo be anyị na-akpọ pen eji ede ife pen bụ mkpịsị odee ọ sị na mkpịsị na-anọ naanị ebe a na-anọ ebe afịa mana ọkwa mmụta gị kịta trumpet n'asụsụ Igbo trumpet
opi Igbo izugbe ka ị ga-asụ central Igbo opi opi nsogbu dịkwa ị sị na ọ gịnị opi opi ngwa gee ntị your mumu don too much trum trumpet bụ opi mana ị na-akpọ ya opi kedu ife a ga-eme ya maka ị mara kedu ife a ga-eme ya ọ sị na opi asịsa ya bụ opi o nweta ya ka ọ dara ya opi na opi ofu ihe ọ bụrọ ofu ihe o nwere ihe ọzọ okwukiri ike ịza opi ahụ o nwere ịghọta ife mere bụ m ga-enye gị afa ya bụ opi ị kpọ opi amalụ m asịrị m echeta m na ị zatara ya kedu ihe ndị Igbo be anyị na-akpọ zinc eji arụ ụlọ gbamgbam gbamgbam
o nwetara zinc zinc bụ gbamgbam chameleon o nwere anụmanụ a na-akpọ chameleon kedu ife igbo na-akpọ ya iwu central igbo ka ị ga-asụ oguba you be mumu chameleon chameleon n'asụsụ igbo bụ ogwumagala kedu ihe ndị igbo anyị na-akpọ politics gịnị bụ politics na asụsụ igbo mm, politics ndọrọ ndọrọ ọchịchị or something like that or something like that o socha na asụsụ igbo gịnị bụ politics na asụsụ igbo ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị